anụgonu m maka ihe m ji ekwu maka ụgwọ akwụkwọ m ụgwọ akwụkwọ m
agwara gị na anụgo m anụgonu m egwu na akwụkwọ ụgwọ wawudego nụ papa ịmanụ ịmanụ sọsọ 75,000 naira papa gị na-etikwanụ mkpu ọkwanụ ife ọ bụ

ọ dịkwa 75,000 kwụnye ebe a ya ya nna anyị ịbịakwa n'ụdị a na-ese okwu mana okwu gị a na-adọkwekwe m mma n'ahụ na nwere oke ihe esi kwuzie ọ dawazie ya na m ya ikwue na ụdị ya esi ese okwu ị mara ego nwatakịrị ji a na-achụ ụlọ akwụkwọ i nye hmm? ọkwa ị na-ekenye ndị iro i kenye nwa nwaanyị nke ọ bụrụ nke o ji ọ dị esere okwu dịka ihe i meghepụ ọnụ sị nwatakịrị na ego adịghị na ụdị ka o mezie gịnị Hmm. nne jidekwa ya shawarakwa nke gị ndị iro na-ashawarakwa nke ha i ji ha ego agwakwana m n'ime ị mara ego o ji a na-achụ ụlọ akwụkwọ nye ya. ịmakwa oke nke ekenye ya. jidekwa ya ka o kenye gị oke nke ya.
Ụdị nsogbu ị na-etinye n'ezinụlọ a, eh? nsogbu adịghị.

ụtụtụ ọma kee ka ụnụ mere afụrụ m na ahụ dị ụnụ mma n'ụtụtụ a ụnụ na-amụkesi obi na-enye m ọ na-enye m obi ụtọ ma m na-afụ ụnụ ọpụpụ ka m nọ ihe a ụnụ sị m pụwa o nweghị ihe ụnụ ga-enyenụ palị ka m werekwanụ goro ụtaba n'ụzọ ma m na-apụ ah papa
papa hapụ mgbe ị lọta anyị ga-enye gị ihe ee ee
mgbe m lọtara ee chinelo oge m na-ajụ ajụjụ ha na etinyere m aha gị n'ime ya o nwere oge m gwara gị ka ị chọọra m ihe maka na ama m ndị na-atụpụ ige m ihe i so n'ime ya chinelo aka ike nke gị rụziri o rụziri eji ya ọ na-adị ọkụ ị makwa mgbe ị na-ahapụ ihe ị nwere ụma ma katapila shi n'elu aka gị wee rifere so ọ bụrọ ngịnwa ka m na-ajụ ndị m na-ajụ makwa na ihe m na-anya ụmụ m o nwe ihe ụnụ ga-achọtara nke ka m were papa papa ee nwa ọma papalistik papa hmm? papa ịmakwa hmm? ị kwesịrị na-aga n'ụzọ na-eme ngala ịmakwa ihe ị nwee ebe a ndị ọcha ndị ọcha ọkwa indọstrị ka m wụsịrị ebe niile uche m dịkwa na ya
papa nwakwa ka ọrụ anyị o wele akpọla ụtaba ee wele obere ahụ kpụlaghachi ya kwatu odite ọ ga-adịrị gị mma
idota gị ezuchara ụnụ na-agbalịkwanụ ị na-agbalị ịba ma ofu ihe fọrọ ya ahụ meta onye dị mma enyi metakwa onye dị mma enyi o onye na-eme ọyị metakwa onye dị mma enyi maka gịnị kwanụ m ntị o ụnụ na-akwa eje na-abata ụnụ kpọtakwa ndị ọma ndị ga-alụ ụnụ maka Peugeot tekarịa na kọmpand ọnụ bọmba ya emebie unu etekwala ebe ahụ Mama ụtụtụ ọma. Emechaka. Mama ụtụtụ ọma. Mama ụtụtụ ọma. Ogene n'ụtụtụ akpa ka ihe dị mma n'ụtụtụ ọma unu ọwa ụtụtụ na-abụ unu bụrụ atụ na-asị ebe apụ na agbụrụ tọbata n'ụlọ ihe ọ na-emekwa dị unu unu na-echekwa echiche ihe unu na-emegbugo m tụa nna biko eweli iwe na m na-egburu gị oge biko o nwere alo m chọrọ ka anyị tụọ biko eweli iwe ya o nwee ihe ọbụla ị chọrọ ikwu n'ụtụtụ a ga-ekwuo ya kwupụta ya maka na oge adịrọzi ana m aga town union meeting ee eh, ihe ọbụla ị ga-ekwu ga-ekwuwa
nna biko echi gara aga o nwere ihe mụ na chisom kpara chisom ebe bịa nwaanyị a chisom ebe maka na mgbe ị sị m chere na o nwere ihe mụ na gị ga-akpa ama m na o nwere ihe nọ gị n'ụbụrụ chisom okwu gara aga otu okwu nya ka ị na-achọ iwepụta ka mụ na gị kpawakwa n'ụbọchị nke taa okwu gara aga echi gara aga ka okwu a mechara ga-eburu ya bubata n'ụbọchị taa nwaanyị a o nwegoro ihe i kwuru n'elu ụwa bụrụ uru ana m ajụ o nwere ihe i kwuru n'elu ụwa bụrụ uru ana m atụ aro ka m ga-esi wee were gị jee tinye na nkịta ụmụ anụmanụ bi n'ime ọhịa maka na ụgbọkịrị isi gị o nwerọzị ihe nọ ya n'ime o nwerọzị uru ị bara nna anyị
gịnị nke m asị ka atụ ọrịa na-enwe chegodi ka m ka m gwa gị okwu chegodi ka m nwụọ tupu ị na-eli m ọ gịnịkwa dị ihe nka eh? gịnị ka m nụrụ ọ bụ gịnị ka m nụ ka ị nwụọ Ehe! ihe ahụ bụ ihe ndị ọcha na-akpọ decimal point ebe ahụ ka m na-eche gị ị na-anwụ nwụọ ugbu a oge adịrọzi ke ihe ji ka nwụrọ since ọktoba achọ nke nwụọ maka ndị ga ndị kọmuniti niile ga-enyere m aka tụkọtachawa one one naira a ga-eji wee lie gị ma enwekwa na nwa ntakịrị nke m ga-eje kpọrọ ụtaba ha niile na ha emechi ihe a ị na-anwụ anwụ ga anwụ maka o nwerọzị uru ị bara ebe a ị na-anụ ka m na-agwa gị ya nna chukwu jụrụ ajụ na aga m anwụ kedu ihe na-eme gị asacha ọlị na-agwụ egwu onye ọchọ ọnụ ekwu ebe iwere apụ kedu ihe na-eme gị ụta ka nwoke tebe n'ụlọ ya onye ọkwa mma o ka nkwa gajọba mma ọ bụ ka nna gị arụgo na apọstọlik ọrụgo na apọstọlik mbọ ọkwa ị sị chukwu ama ekwe chukwu ọ ga-ekwe chineke ị na-akpọ uche ya chineke na-ewere gị ezigbo iwe ndị angel na chineke emego meeting na ha na-ewere gị iwe nwaanyị ka m jụka gị mgbe ị na-amụ nwaanyị chineke nọ gaa mụọ nke mbụ ị mụọ nke abụọ ị mụtuo nke atọ ị kwụsịrọ na ịnọ ka emere gị ebere pịam gaa mụọ nke ise mgbe a na-asha amị m gaa tụkwasị nke isii ị na-asị m na chineke nna na-emere gị ebere ha niile na-ewere gị iwe ka m gwakwa gị ọ kwa ị fụrụ football team niile nzukọ were ebe a

n'elu ka ọrụ agwara gị na shock absorber gị dapụrụ n'ụzọ gị elu ụmụ nwaanyị bịa mụsasị ebe niile a ị na-asị ajụrụ gị asị gị mụọra m ofu ofu nwoke ofu abraham sọsọ ka m sị gị mụọra m sọsọ ofu mkpụrụ ga-anọ n'ebe a na-agwa m na o nwere ihe m na gị ga-akpa ị na-ekwu okwu chisom bịa zọ m zụchaa nwaanyị nwoke ọzọ abịa lụlụ ka anyị na-ekwu ị sị na ị na-amụrụ ofu mkpụrụ abraham ka m sị gị mụọ ọ bụrụ na ihe m na-asị gị abraham sọsọ a sị na m ma na mkpụrụ n'ime afọ gị ahụ nwoke anọha n'ime ya ma anapụ okpe ma agba nne gị na nna gị ihe akpọga ihe niile m kwụrụ n'isi gị ma anara ha ego alcohol oringo green bottle onye machiri gị ebe oringo african salad oringo pepper soup yawa pasha anụrụ m na ọ gịnwa zigara di m ihe onyonyo eziokwu eziokwu ka m jụkene o ọ gịnị jikọtara gị na di m kee gị si mata di m ee ị ga-anụ ihe O tesiri gị. Ị da-anụ ihe. Ya ka m dọọ gị aka na ntị. Gee m ntị ma gee m ntị ọfụma. Ụbọchị ọzọ i mekatara nwaa ụdị ihe a ị nwara. Eh? a chọọ gị achọọ n'obodo a hmm. i mekatakwa nọrọ mee ihe dị otu a i mere mbọchị ọzọ ma ị ga-eme ị ga-ekelewe chineke kere gị na tata na obi dị m mma maka ọ bụrụ na tata na obi adịrọ m mma m fụrụ gị ka osisi
nwaanyị kedị ihe ọ wụ kee ihe i ji ekwugheri ekwugheri i mere ihe ọjọọ ị ka nọ n'elu ya na-anya isi eh? ihe ga-abịa ebe a yọọ ayịyọ gwa m magodi m aka nta mami ya mami ya ka ịhụ na aka gị ọ ga-ere magodi m ya anwakwala m ọnwụ anwakwala m ọnwụnwa maka ị nwaa mụ ị nwaa mụ

ha dị mma ụnụwa kwanụ kee otu unu si aga ụmụaka kwanụ hmm.
anyị mana a sị na awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu kedu nke ị mapụtara m ọ dịkwa mma hmm.
dịcha mma dịcha ha kwa mma dịka ndị tiri ilu si wee tụọ na ọ bụrụ ma ọkọ kọwa anụmanụ ya eje n'ukwu osisi ọ kwa ya ọ kọwakwanụ mmadụ ya ejekwuje mmadụ ibe ya atagbuola m onwe m n'afụfụ atagbuola m onwe m n'afụfụ achọrọ m enyemaka achọrọ m ka i nyekwuere m aka oge eruna mgbe m ga-achụpụ nwunye m n'ụlọ m oge erugo mgbe m ga-achụpụ nwunye m n'ụlọ ka m si na-agwa gị nwunye m adịghị etinyeziri m aka o nwerozi enyemaka ọ na-enye maka iwetata ego ka anyị wee rachatụ ọnụ nwaanyị akpachie o nwerozi enyemaka ọ na-enye ya ka m ji gbakwunta gị ya wụrụ obere nchọ nchọ ego ị ga-achọra m m pụkwa na anọ otu okwe ma zụrụtụ ihe ibe m na-eri ma rachara aka ya ka m gbakwuntara gị
ị na-ege onwe gị ntị ị ga-achụpụ nwaanyị gị ị ga-achụpụ nwaanyị gị nwaanyị gị anazị etinyere gị aka ọ naghị eweta ego ọ nwaanyị gị ga-eweta ego ka ọ gị ga-eweta ego ọ nwoke nwe ezinụlọ ọ gị ga-azụ nwaanyị gị ọ wụ nwaanyị gị ga na-azụ ị kwesịrị ịgba mbọ maka ndị a wụ ndị a na-agbara mbọ kedu nke wụ na ị ga-achụ nwaanyị kedu ụdị enyemaka ị chọrọ ka e nyere gị gboo achọ m ka ị chọọra m ego chọtụrụ m obere ego ka m tinye n'akpa ihe otu nwoke si adị ọ kwanụ ka m si wee pụọ na ọgbọ ha m egorote obere ihe rachara aka obere mmanya ọkụ gụọ m m aṅụrụtụ ya ka m bịara ka ị nyere m aka ee ọ dị mma
mana ihe niile a na-eme ugbu a ma azụmahịa anyị na-azụ na ihe niile nwekwa nke na-aga aga bịa tinyekwuo na ndị na-achị obodo ndị ọchịchị ha asaala ihe niile a na-eme eme nwekwa ego a na-enweta akpọchi ebe akpọchi ebe akpọchi ebe akpọchi ebe niile ndị mmadụ na-ata ahụhụ mana egbochighị m ga-elebara ya anya mara ihe m ga-emere gị mana ọ wụkwa na m na-ekwe gị nkwa o aghọtara m aghọtara m ihe ị na-ekwu em dee o nwekwara ihe ọzọ m chọrọ ka m gwa gị biko em m ga-akpọta chisom chisom nwa m echi ọ ga-ekoro akpa ya bịa nọgide ụnụ ebe a ụnụ na ya ga-anọ chisom m chọrọ ịkpọpụta ya n'ụlọ akwụkwọ maka na ejirọzi m ego ọzọ m ga-eji akwụrụ ụgwọ akwụkwọ otu o si wee ha m o nwerọ ego m ji ya ka m sị ka m kọwatara gị o ruo n'ụtụtụ echi mụ akpọta ụnụ na ya nọ n'ebe a ọ dịghị m ka ị na-ege onwe gị ntị ma ị na-ekwu okwu kedu nke wụ na ị ga-akpọrọ nwa gị kpọfeta ebe a ka ọ bịa nọrọ ebe a na i jikwaghị ihe i ji akwụrụ ikpe skuul ọ ihe i ji ọnụ gị na-ekwu ị na-ege onwe gị ntị nwa ihe dị ka ya mgbe ị na-amụ ya onye onye ekeyirere eke ihe ga-amụ nwa onye mụọ nwa ya agba mbọ zụọ ụmụ ya ma na skuul ma n'ihe niile ma inye ya ọ ihe na-anaghị eme ma ma ụdị ịda mba ịdara ihe
nsogbu adịrọ ebe ụnụ onye ọbụla hụrụ m ana-akọ m ọnụ ụnụ na-akọ m ọnụ nsogbu adịrọ aga m ahapụ ya mgbe ọbụla chisom ji lụọ di ọ masị di ya ịkpọghachi ya azụ n'ụlọ akwụkwọ kwụọ ụgwọ akwụkwọ ya ya akpọghachie ya mana ka o si wee dị mụnwa ejirọzi ego ọbụla m ga-eji azụ ya ya ka m ji chọburu kpọtara gị ị sị na ị chọrọ mụ ahapụ ya ị na-asị na m anaghị ebu ije eje ibu ndị kwọmkwọm nyere rụọ ọrụ ka ibe m si arụ nke m rụrụ siprel m rụrụ na siprel ọ ya ka aka ji kpụchapụ m siprel ọ kwụrụ ụgwọ siprel ọgwụgwọ ụgwọ ji m kọwatara gị ihe siprel mere ị sị e, e, e, m hapụ ya nke m ga na-anọ na-atagbu onwe m n'ahụhụ hapụ na ya hapụ na onye tinyezira m ọnụ ka m lawa mana nwaanyị a nwaanyị a kpọrọ nwunye nwunye m nsogbu adịrọ kee ife kezi nke ị na-ebere akwa gịnị mee papa kwa kezi nke papa mere gị ee akụkọ nke a

ka eke na-asị na o nwere ife riju afọ chisom nọdụ ebe a na-ebe akwa kee ihe meenụ ọ nụchara ebe papa na-agwa mama na na ọ gaghị eti aka zụọ ya na mahadum na e, e, e, nwaanyị a zụrụ na mahadum bụ ego bụ akụ nara n'iyi mana chekwalụ nwaanyị ọ taa ka ị ma ụdịrị nna anyị nwere chegodu ya chego na ọ taataa ka ị matara ụdịrị nna anyị nwere biko kwa nwanne m nwaanyị akọfụzina akụkọ eh? chisom n'ihi na papa sị na ọ ma-eti gị na eh, eh, mahadum hmm. mere i ji nọ ebe a na-erusisi anya mmiri ọ kwa ya ee mụ aba n'ime kịta m butelu gị igbe ị na-ebenye ebenye nwaanyị machitala gị akwa ya na ọdacha anya mmiri ebe ọ na-ewe onye ngụ Luchi esizi n'otu ya gwa okwu biko nne m ebezina o zugo na ya zụrụ m na akwụkwọ nwoke ama ụrọ nwoke
ka ị na ụdịrị nna bi ya ma chekwara ka ịdị ụdịrị nna bi ya ya bụ na anyị abụrụ mmadụ ya bụ na nwa ya bụrụ mmadụ ọrịa ọgbalịa ndo tụrụ ime ya
ndo ndo
ndo ee afụkwa m ihe dị njọ n'ihe papa kwuru ọ ha n'uche nke m chisom ị nwere aka ị nwere ọkpa arụ siri gị ike ịkwụrụ n'ụkwụ gị naabọ ịpụ ilo ịchọ ego gbasie mbọ ike ka anyị si agba mbọ ịmara anyị na-agba mbọ ịgbasie mbọ ike ịkpata ego ịba skuul ịba akwụkwọ asa amaghị asambodo ibulu ya nata ebe a na ụdịrị ihe anyị na-eme ị kwesịrị isoro anyị ụdịrị ihe anyị na-eme na-akpata ego ọsịsọ ọsịsọ ozugbo ozugbo ịkpatakwa ego nke gị mesoro anyị

Okonkwo ọkwa m agwago gị na mụ na nwunye m ekpebigo anyị ga-akwụ ụgwọ ma nke a na-akpọ JAMB ma n'ihe niile gbasara nwatakịrị ahụ ego akwụkwọ ya hapụrụ anyị zuo ike zukwanụ ike okonkwo zuo ike ọ dị mma enweghị nsogbu all right oringo african salad oringo pepper soup oringo awe machi oringo kpọkịrịkpọ
Chinelo hapụgodị ihe ịkụ aka anụnwa ka ka anyị maa aja banye n'ụlọ nụ ụra na-atụ m
ị sị gịnị? biko nne m biko nụ ị na-ekwu okwu ịma aja anyị na chisom so chisom aka peka onye ghara inu aja bịa nwoke m chọgidekwa ya ọ bụ na ọ dalekwa aja anọkwala ebe a ka anyị wụ aja baa ahụ biko unu ofu mkpụrụ ike m ji awụ aja adịghịkwa m afọ anụ kwara mgbe ike ji adịkwanụ gị anti mma nwe ike m enwere m ike ịmali ya hmm.
onye ga-ebuzianụ ụzọ ee nsogbu adịrọ ya ngozi buru ụzọ ah, ah. akpọkwana m aha ọzọ agwala m gị na ike adịghị m ọ gịnịkwanụ ngwa mgbe ike ji adị gị mana ịnọ na-awụgharị n'ebe a na-agba egwu

unu ncha kwuru ebe ahụ ma ọ bụ unu alaghachi azụ ebe unu si maka ụdị ihe unu na-eme n'ụlọ a ike agwụgo m laghachi azụ ebe unu si mama mama mama listik dị mama ee eh, ezinne mama biko nu hmm? bịa mepere nụ anyị ụzọ ka anyị banye n'ụlọ ọ bụ na ị chọrọ iji maka anyị iji n'ihi maka chisom mepere anyị ụzọ n'ọhịa ee eh? chisom ya wụ na ndụmọdụ niile m na-adụ gị n'ụlọ a

azago m ekpere ekpere m na-ekpe abịara m ka m gwa gị na o nwere ndị na-abịa na mbe m echi ịkụ aka n'ụzọ gbasara di di na nwaanyị a chọrọ ịlụ nwa m nwaanyị m sị ka m bịa gwa gị na gịnwa bụ nwanne m nwoke nke tọrọ m ofu ọbara m sị na o nwerọ ọnụ nke m ga-esi wee mee ụdịrị ihe a na agwarọ gị na ọ bụrọ ihe ọma ka ọ wụ ya ka m ji bịa ndị a na-abịa ịlụ nwa gị o mere gị na mberegede gị na ha akpachabe tupu ha abịawa i ji bịa ugbu a na-agwa m na ọ echi maka enweghị m ihe m na-arụ kedu nke bụ ịbịa gwa m na ọ wụ echi ka a ga-eme ya o mere gị na mberegede kedu ụdị mmadụ ị wụ ọ na gị na ha akparịa tinye mbọchị a ga-eme ị bịanụ bịa gwa m gwa nwanne gị nwoke ka m jikere bịa Ee? i che na o nweghị ihe m ga-eme echi agbọtọ m ụkpọrọ Biko, ewena iwe ewena iwe ama m na ihe ọbụla ka ị ga na-ewere m iwe ọ kwanụ nchefu ka ọ gbara m ị ma ọtụtụ ihe nọ nwoke n'isi a gbara gaa ebe a a gbara gaa ebe a ee eh, biko ewekwana iwe na maka nke a biko enyi enyi nọ gị n'isi i vu enyi n'isi ya ihe nọ gị n'isi ọ gbara gị nchefu ọ gbara gị nchefu ihe dị otu a gbara gị nchefu maka na ọ wụ iberibe mana ọ wụrụ ịbịa ịgbaziri ego ma ọ bụ ka a chọọrọ gị nwa ego ị ga-eji aṅụ mmanya ọ gaghị agba gị nchefu enwere m ihe m na-eme echi
Dee, i- ihe ị na-achọ ị- ịkọwa ugbu a ọ wụ na ị gaghị abịa nọnyere m nwanne gị ee nwanne gị e- ebe a na ndị ndị ndị ọbịa na-abịa na mbe m ka ị bịa nọnyere ka anyị nabata ndị ọbịa sị m na ị gaghị abịa enwere m ihe nzukọ dị iche iche mụ na ndị mụ na ha na-eme mkpakọta ihe dịka ịkpa ego na ịzụ ahịa na-enwe echi ile enwere m ya aga m ahapụ ya bịawa n'ụlọ gị ọ bụrụ na ị gwa m ya m gara apụta bịa na be gị ọ nwanne m nwoke mana ị gaghị abịa gachi imebi m ebe m na-esi etinye ihe n'ọnụ echi ugbu a ga-abịa ịgbaji ego ma ọ ga chọrọ gị ihe ya ọ na ị gaghị abịa ihe m na-ekwu na agaghị m abịa ohere adịghị maka ihe m nwere echi riri nne agaghị m abịa ọ dị mma mgbe ọzọ ị bịa ga agwa m ya ma tee aka gwa m ya ebe na ọkwa ọ dị mma otu a m si wee gba gị ya
maazị nwunye anyị kee ka ị mee adị m mma abịara m sị ka m bịa fụ unu Ọ dị mma.
Nnọọ. Ụna ka m nọbu tupu ị bata. Ee, ụlakwa. Ọ ya-adịzi mgbe ọzọ. Kee maka Chinelo na ụmụnne ya. Nwanne m ịhụ na n'otu ekesa anyanwụ. Anyị afụtala o. Afụtala udo dị. Ngwanụ biko, nọ ọfụma o. Kelere m ha biko. Nwantị kwuru m nsogbu adịrọ. Deede, deede. Nsogbu adịrọ ka m bịa nawa.

na ọ kwa ngozi e che m na i ji okwu ọ taa ka ị ma ngozi ị ma na ngozi nwe ajọ obi ngozi na-enwe ụdị obi na mmadụ aghọta ngozi nwere ike ịpụ n'ụlọ a izu ụka abụọ ọ ga-anata sị ọ nọ n'ụlọ nwoke mana nke karị njọ bụ na eh, ekwentị ya anaghị aga chaa chaa
kee ihe m na-enyere onwe m nsogbu jụọ m ọkwefe ebe a nọ anaghị m achọdụ ihe mgbakasị arụ kama ncha ncha ihe unu nyere onwe unu nsogbu ka unu amarọ onye unu na-ekwu maka ya nọkwa na be enyi nwoke kịta na-ete ndụ mmanụ ee na-ekpori ndụ anyị ndị ebe anụnwa sị na anyị na-akpa nkata ngozi biko kwụsị ịkwa m ọnụ na nwaanyị zukene ike zukene ike ka anyị na-enye onwe anyị nsogbu ka anyị na-enye onwe anyị nsogbu ngozi abụrụ nwanne gị nwaanyị ekwesịghị nwaanyị nsogbu ka ọ bụ nwanne anyị nwaanyị hmm.

ma enyi nwoke fụrụ n'anya ụta ngozi jechaa o were ihe nata ọ na-aka gị were tekwa n'ihe ma ọ nata efe efe nwanne m nwaanyị ihe i kwukwanụ bụ eziokwu ngozi bụkwa na ezigbo nwanne anyị hmm? kpọkene ya n'ekwentị ọzọ ị ma na ọnọdụ ya na-enwe obi aṅụrị hmm. n'ekwentị m na-aga

nna ngozi eh? ngozi ngozi ugbolo ole ka m kpọrọ agwa m gị na ịpụ ọnụ na na gị kpọọ anyị n'ekwentị ka anyị mara ihe na-eme gị na-eme di gị
ụmụnne m biko n'iwe ewena unu ga-aweta ogologo akụkọ unu biko ee eh, ngozi nsogbu adịrọ iwe adakwa na-ewe anyị anyị just nọdụ na-akpali nkata eh?

obi m bikozienụ ọ bụrọkwa ihe i chere ihe ọbụla ị na-eche n'obi gị abụrọkwa ka o si wee mee amarọ m ihe i bu n'obi mana ọ bụrọ ihe i chere bikozienụ ee akparamagwa ị na-akpasozi m kịta adịrọkwanụ mma ị gbanwechago ọ bụrụ na o nwe ihe ọjọọ m mere gị ị gwanụ m ka m mara biko mana adịzi n'otu anụnwa ee anyị ada emezi ka di na nwunye ị da ekwezi erute m nso amarọ m ihe na-eme ị gbanwechaala biko gwanụ m gịnị ka m mere gị biko ọ bụrụ na o nwe ka m si mejọọ gị ị gwanụ m ka m yọọ gị mgbaghara ee ọ kwa m ọ kwa m ọlamma nwunye gị biko n'otu anyị si anyị ada ebizi ka di na nwunye ị da abịazi m nso biko biko amaghị m ihe m merenụ gwanụ m ihe m merenụ ka m yọọ gị mgbaghara biko
awa mechie ọnụ gị ebe ahụ mechie ọnụ gị ebe ahụ i ji ọnụ a i ji eri ji na-eri ede na-asị m na o nwe ihe i mere na o nwe ihe i mere ka egbe ohi ji na-agwa m ọ dị mma o nwe ihe i mere o nwe nnọọ ihe i mere ọ ka m mechaa nchọpụta ihe m chọrọ ime mgbe m mechara ya mara ka mụ na gị esi aka mgbe m mechara nchọpụta m na-achọpụta m chọpụtachaa ya mara ihe mụ na gị ga-eme

obi atọkasị m obi atọkasị m na ị bịago ka anyị si wee kpaa ahịa ọ ga-abụ Em, ezigbo ụmụnne m ọma obi dị m ụtọ na unu zara m oku ka m si wee kpọọ unu niile unu apụta ka m werezie nwayọ na-asị unu nnọọ Em, maazị okonkwo Hmm? agba m nkịtị enwere m ike idinazi ya na ebe a rahụrụ ụra maka ihe anya m na-afụ
arahụkwala ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya ozugbo ngwugwu ọbụla a ya-atọ atọ hmm. adịghị mma na eji mbọ wee na-eji enye eghe ka a mara ihe dị ya n'ime ee ị marago ihe mụ na gị kpara hmm.

ichie odogwu Maxwell ah, ndị be anyị si na atụgide aka ma o tee aka ike agwụ mkpịsị aka na-atụ aka ife mere nne bụ na nsogbu adịrọ hmm? ọ ka dịkwa ka anyị si wee kwado ya ee eh, ọgọ m nwaanyị biko ndo nwoke chere na agọrọ gị agọrọ mana abịaghị taa agụ biko nwa mgbo nwere ihe ị nwere ị ya-agbakwunye n'okwu nna gị ukwu kwuru na ọdịmma m na mmekọrịta mụ na otu nwa gị nwaanyị nwa ụnụ nwaanyị bụ onye nke m bịara ịhụ onye nke m na-abịa okwu ya mm. ka mụ na ya tawa onwe anyị ka ụkpaka riwe onwe anyị ka ji nwanne na-abụ ya ka ụkwa na-agaghị n'ọnụ ihe ya na-adị m mma nke ma na-adị ya mma o nwere ihe ị nwere ịgbakwunye na-aga n'ihu na anyị na maazị okonkwo hmm? mụ nwa ahụ ichie
odogwu odogwu ka o si wee dịrị ijiji a na-egbu mma ya na-ebegharị ama m ga-ama
tupu m ebinie wee bịa na be gị iwere ihe na-eme mkpụrụ obi m ka ọ daa jii emere m nkwado gbam nkwụ ọkụ niile na-agbụsị ebe a bụ ihe njiri bịa
ichie odogwu n'onwe ya ọ dabara adaba
ezigbo ụmụ m ọma na ya bụ iwe iwe ewekwana ụnụ na m akpọrọkwu ụnụ ka m na-agwa ụnụ ka o si wee na-eje onye nke ọ bụ eh? onye nke m jiri maka ya wee bịa eh.

eh? papa ị na-achọ ịgwa m na agadi nwoke a karịrị akarị kagworo akagwo bịara ebe a ịnụ ofu onye n'ime anyị eh? otu anyị dị parapara panụ panụ chalụ chalụ maazị odogwu ka maazị odomodu ama m ka akpọrọ gị akpọ ịda afụ ụzọ ịda afụ ụzọ mama ị nọkwa ebe anyị na-eme keke bụ nke a ha ijeọma obi atasịna gị mmiri onye ọ chọrọ ịnụ ebe a bụ ọlụchi ọ bụrọ ngịnwa tụ tụ tụ tụfịakwa papa chineke ekwekwala ka ngwere gbaa ajị n'ụwa keke bụ na ọ mụnwa ya bụkwa na egwuregwu ka ị na-egwu ya bụrụ ọlụ ụka ịkpọ na ịkpọkwa Ọlụchi Onye na-egwu biko biko biko biko papa, papa, papa, Ka ihe na-eme papa, papa kụpụkwa alụ m achọrọ m ụdị ihe a achọ chineke bi n'eluigwe ekwena ka ụdị ihe a mezuo n'aha jesu amen Amị!
Hei! Odogwu sị ọ gịnị ka a na-akpọ gị? Ị marakwa ihe dị gị mma gị na onye ibe gị so bịa. Unu buru onwe unu pụọ ebe a maka m bịaghachi ihe m ga-eme unu.
mpa mpa eche m na nwoke a bịara ka unu kpara nkata azụmahịa amadị m na ọ bịara ịlụ ofu n'ime anyị kee ihe na-eme unu nwa ngwa ụmụazị gagawa mechie ọnụ gịnị ka ị ma gbasara alụmdi na nwaanyị mechie unu ọnụ ọ bụ na ị gwahụ ụmụ gị ihe a mụ na gị kpara ọ daa ha na mberede
ichie odogwu maxwell biko iwe wena gị o ife niile a bụkwa ife mụ na fa iwe wena gị m ma-achịkọta ya ọnụ m ma-achịkọta ya ọnụ nwa ntakịrị oge kwefugo ofu ihe unu na-emebi okwu ihu

eziokwu ọ bụrụ na mụ na gị abụrọ enyi aka m ịsị na ị wụ onye ọjọọ ị bụ onye ọjọọ ọ maka na i ji wee mara ezinụlọ anyị ka ị chọrọ itinye ọgbaghara na ya ee eh? nke i ji wee mara ezinụlọ anyị ọ dị mma ha amaka ị ma ihe mere ka m gosi gị ihe onyonyo a biko biko biko biko achọọ m ịfụ ya achọọ m ịfụ ya ị mara ihe ọbụla anyị na-eme ebe a mee ya n'obi ọcha ị kpachara anya gị nọrọ onwe gị hapụ ezinụlọ anyị aka biko nọrọ onwe gị nneọma biko nọrọ onwe gị amara ọ mụnwa ka ị na-agwa otu a amara

bidowe ozugbo ka m jee fụ ya maka na ọ sọsọ onye ara onye ara sị na enwe ihe ọ na-agwa onye ji egbe kwụrụ ya n'azụ na ọ nya chọọ isi ya chọọ ọ bụrụ na ọ dị ndụ ka m jebe ejewe ozugbo isi okpokpo isi okpokpo ọnụkwa

eh? na-enugwu ụmụazị a egbe ịmanye bụkwa bụ mgbe anyị na-eji anya na ọ bụ mmadụ ka i mere ihe ndị ebe a agbagbuo gị mekpọgide bụ ọ bụ nsogbu na ndị ọcha eh? ha agbawo mmadụ nọ na ụmụazị amakwa ihe nwude ha tikpu tikpapụ gị ahịa nara gị egbe ọzọ dị ka ibe mkpọnie gị na egbe ahụ ị ma apụta nkwere ike nwụne nụkwa ha akwụkwọ ya egbe ahụ enwe ha akwụkwọ ọ bụ ihe na-agwa gị Eh?
Oke. Ichebe na na okwu gị atọka okwu gị atọka ya mere m na-eji eji gị eje mba ndụmọdụ niile ị na-enye m ana m anabata ya ọ dị mma anabatara m ihe iji bịa ee eh, biko nyetụ nwa ntakịrị oge o oh. ka ma na onye bịa na be mmadụ eyi echere ya ọjị nụ iwe na iwe na ọkụ o si wee dị m eh, biko ya bụ ihe wutere m ka m nụrụ ya eh, eh, obi ọkụ biko chetụ ka m wetara gị nwa ntakịrị ọjị o enwere nna ata
biko chetụ enwere ata ichebe na wetakwa nke gbara agwa
ozugbo

anụ ọhịa nwụrụ anwụ ị bịara n'ụlọ m bịa bịa imeja m isi na mara mma mee tie gị tie gị ọba mee tie gị ọba anụ ọhịa nwụrụ anwụ ibe na mbe mbe na-emeja i si na ị gbara ndị ọcha gba ndị ọcha ọ bụrụ ndị ma onye na-ezo na hole mgbe a na-alụ agha anụ ọhịa nwụrụ anwụ bịa ka i meja m n'ezinụlọ ọ kwa mkpara gị aga m ewere ya nye ndị nze mkpọrọ onye arụrụ a nke a bụ ihe m ga-eji egosi ha na ị wụ onye ụjọ
nne biko ihe m ji wee bịa ebe a bụ ka m bịa yọọ gị mgbaghara ka m si wee kpasa gị agwa ụbọchị gara aga omume m mesara gị adịrọ mma biko gbaghara m iwe gị dị ọkụ dajụọ ọ dị mma nsogbu adịrọ ihe merenụ wụ na ekwụsịgo m ihe onyonyo gị ahụ tupu ọ baa n'ekwentị ya ugbu a m na gị nọ ebe a enwezi m ihe onyonyo ahụ n'ekwentị m
eziokwu chineke ekele dịrị chineke nne daalụ daalụ nne ị mara ihe i mere m kịta o ị napụtara m na e, ezinụlọ m ka ọ ghara ịgbasa ọ bụ na ọ bụrọ gị ha chineke nna o daalụ daalụ chukwu gọzie gị ihe ọ bụla i tinyere aka ọ ga na-aga n'iru daalụ ị ma ihe mere m ga-aga m ga-ewetara gị ọkpụrụkpụ ego gbara agba ka m were kwụọ gị ụgwọ ihe i mere m kịta maka i mere m kịta ihe awọta daalụ biko nwaanyị achọọ m ego gị biko ihe ị ga-eme wụ na ị ga-akwụsị ịgba n'iro dewe ihu ebe di gị nọ ọ ihe ọma ị ga-emere onwe gị eziokwu anụgo anụgo m ihe i kwuru ee ana m ekwe gị nkwa na m ga-akwụsị ịgba n'iro ma m mezi ọzọ ka ọ dịkwa ka i si kwuo ọ ga-adị

Ah, hello. Ah, ah, kedu nnọọ ihe butere mgbanwe uche gị na izitere m bụ ihe onyonyo anyị si na ị ga-ezibata na ekwentị m ịchapụ isi nsogbu adịghị mechaa ka anyị kwuo na

ngozi ga-atụrụ ime hei
eziokwu chineke bi n'eluigwe na-ele m anya adịghị m ime ọbụla adịghị m ime ewu adịghị m ime a na-ekwu ị na-akpọ chineke ngozi eji m aka na ị ma onye nwe afọ ime a jikerekwe ka nna gị bata ị ga-afụ ya ọkwa m kwuru ekwu ị fụgo ya ọ chago ngozi ị tụrụgo ime ị ga-afụ ya
bịa rụọ ọrụ ị ga-afụ ya dị ime o sigonu ekwuru m ekwu ka nna gị bata ruo n'ala na-arụ ọrụ ahụ na na-arụ ọrụ ọ na otu ga ọ ga-eme ị makwa onye nwe afọ ime

obi m biko gbaghara m gbaghara m ebe ọbụla m sigo wee mejọọ gị n'ụlọ a kemgbe ị lụbatara m dịka nwunye gị ebe ọbụla m sigo wee mee gị ihe ọjọọ n'ụlọ a biko ma nke m ma ma nke m amaghị biko gbaghara m biko were ịhụnanya ị hụrụ m i ji wee lụta m dịka nwunye gị were ịhụnanya gbaghara m amarụ m biko achọ m ka ịhụnanya i nwe ebe m nọ mere i ji lụbata m n'ụlọ ka ịhụnanya wee lachite achọ m ka ịdị n'otu na udo dị n'ezinụlọ ka ọ laghachi biko ka anyị bido biri ka anyị si ebi na mbụ biko gbaghara m obi m ịhụnanya m biko
Amadị m ihe m nwere ike ikwu n'ugbu a ka o si dị ugbu a ama m ihe m ga-ekwu maka ihe gbasara ihe eji m n'aka nwatakịrị a na-akọ na ya ga-ezitere m onwe anụ nke m ọ ga-abụzi m ga na-abịa ekpughe ihe ị na-eme gịnwa na onwe gị biko gbaghara m nọgide oge ka nna achọ ama m na ekwensu ya ọrụ aka ekwensu mana ihe ahụ ekwensu na-achọ n'ezinụlọ anyị a ya-enyi ya ọ ya-adabara ya obi m hụcha m n'anya

Enji, kezi nke na-eme gị nke ị na-ebekwa m akwa kezi ife ọ ee eh? akwụkwọ maka ime ụlọ ka ịma ihe na-eme ihe na-eme na o nwekwa ịma na-eme na ee eh? na-ezosa anya mmiri gịnị na-eme gị biko gbaa m ọkpa n'eze
adị m ime ịdị ime onye maka ị na-ekwu ekwu ịmaghị ihe i nwe ike ime je wepụ ya nọ na-egbu oge agago m ebe ahụ na m onye na-etepụ m ya ọ gwara sị m na m emekwana ọzọ na m mee ya na m ga-anwụ n'ihi anwụ aṅụchakwala m ọgwụ niile dị n'ụwa o kwe apụ enji ị banyegokwa moto ndị ochie nya nke a bago bụ na ọ bago ya ya ebu afọ ime na-akwụgharị n'ụlọ a mma ya ya ha ekwekwa o ha ọ bụrụ mma ya ṅụbanụ ihe akabagodo ahụ gwa m onye nwe nwa nụ ka m mara ka esi achọ ya achọ ka a chọba e, e, ewu ojii n'ụtụtụ kee onye nwe nwa enji enji ị ka bụ ụmụaka ị na-achọ ịgwa m na agbọghọ gị niile a ịma onye nwe nwa i bu n'afọ ebe ị na-awụ piom piom piom piom piom ịmaazị egbe bụ egbe enji ime ekweghị mwepụ ịma onye tụbara gị ime enji ifukwala o fukwala aghọta m akụkọ gị nke a nwee ka ọ dị na ntị eziokwu ah, amazi m ihe ga-eme anwụọla m anwụọ
nsogbu gị karịkwara akarị o
enji biko mama ememezi mụnwa amaghịkwa ihe nke a gbagwojuru m anya amaghịkwa m ịdị ime ịma onye nwe nwa n'elu ya mwepụ ekwerọ ya nke mgbatọba n'ime ebe ahụ hey! gịnị ka m memere gị ngozi ọ bụ dọkịta oyibo dọkịta oyibo asịgo gị na ị mee ya na ị ga-anwụ ee eh? ka ọ mụ tụbara gị ime okwu gị nke a nwekwa ka ọ dị nwekwa m ime emere gị ị ma ihe ị ga-eme eme mụnwa amaghọ ebe m na-eje kịta dị m ọsịsọ ị nụgo fichasị anya mmiri ma ihe eme onwe gị biko
biko akpọzina m n'ekwentị ọzọ biko eji m aha chukwu ayọ gị ihe ọbụla m na gị mekọrọ ọ bụrụgo ihe gara aga achọghịzi m ihe ọbụla ga-ewetara m okwu esemokwu n'ezinụlọ m biko asị m gị akpọzina m akpọzina m biko biko achọghịzi m ị fụ m n'ụzọ ee eh? biko soro ụzọ ọzọ ị fụ m n'ụzọ ị chaara m n'ụzọ ị na-anụ ihe m na-agwa gị chineke nyere m aka ọ bụrụ na ọga m achọpụtara ihe mere ị chọrọ ịchụpụ m na be di m ee eh? biko ọ bụrụ ọgwụ ka ị mere m o fogo m n'anya biko ị na-anụ ihe m na-agwa gị ihe m ji aza call a maka na di m anọrọ n'ụlọ o mbọchị ọbụla ị kpọ m na ekwentị ọzọ ma m zakwa gị ị bịagodi na be m ị bịa fụ di m ma m tụpụrụ gị ọnụ ị fụ m n'ụzọ chaara m n'ụzọ biko agara lụ nwaanyị ị na-achọ nwunye mmadụ nke gara aga ihe nke mere eme agago anya efogo m kịtaa nụnwa echegharịgo m echegharịgo m ị nụgo ya ihe m fụ na arịasị m n'okwu oju m jide di m aka leta ezinụlọ m biko
It's not on game. Ne, mim. ọgwụ ahụ i nyere m aṅụchala m ya ya ọ dịka ebe a na-awụ mmiri n'okwute ihe ahụ kwa apụ ka dị ya ọ ka dị ya
ka ezikwala ife ị chọ biko ihe ọbụla i nwere ike ime gị mere m ụzọ ọbụla gị mere m ha biko hmm.
ọ ka na ah, ah. ọ ka nwezikwanụ ife m ma nwee ike ime na-awụghọ ite ime ya DNC
ah, maka nke ikpeazụ m mere onye tere m ime ọ gwara m sị m ọ dọrọ m aka na ntị na m anwakwala nweta ime ọzọ na ihe ọbụla mere m tee ime ọzọ na m ga-anwụ achọghị m ịnwụ biko nke ikpeazụ i tere o nwere ife m chọrọ ịghọta na ọ wụ na ibubu n'ụzọ atụ na-ete na i bu ụzọ atụ ka ị na-ezuzu ụdụ na ezinụlọ ụlọ ahụ asị ị chọ ka ọ dị ka mbọchị a gara aga nwanne gị nwaanyị buru ụkwụ ụkwụ ya ka ụkwụ nchi gbadata ebe a bịa zụrụ ọgwụ ọgwụ ụla amaghị m ihe o ji ya eme zụrụ ọgwụ ụla narie gị nwa na-atụ na-ete na-atụ na-ete amụmụ onye onye nke ọzọ ya na-eme ụnụ chee ihe na-ezu ụkwụ ọkụkọ ka ụnụ nyere ụnụ na-ata na-aga iri na-aga onye gara ọ tụta ime o tee onye gara ọ tụta ime o tee ete ngwọ gị na-ete ngwọ kịtazi ọ bụrụzie ọ dị ka ị chọ ka chineke bụọ gị ọnụ ekwukwala ka chineke bụọ gị ọnụ ya bụ ezinụlọ m ka iji ka ị ketere nnọọ mepee ọnụ a ọnụ onye isi ga na-akwọrọ bụ isi atakwa anụ m gị ọ maka m bịa n'ebe a ka m akpọta ndị eke ka ha bịa mechie ebe a maka na ama m na ị na-eme wụ ite ime sọsọ ime ka ị na-ete ebe a onye iberibe nwụrụ anwụ anụ mpam anụ mpam ndị eke emechigodo ọnụ ihe gị ebe ị mụtara izuzu ezuzu n'ezinụlọ n'okoro si agagharị ahịa ịnụ ndị mmụọ ndị mmụọ juru juru juru bụ nke a pụta ọja ha igwe nwanne ekpuchie onye ọzọ ja ha nwanne ekpuchie ị bịara inye m ọnụ okwu anụ ọhịa negodo ka ụnụ dọrọ ụnụ ebe ahụ skọọ nnụnụ si ebe a pụọ ọsọ onye ala ehi eke ịbịara ịbịara ịbịara ịbịara ịbịara ịnwe onye nwe makwa onye m bụ onye nwe dị ka m

Ngozi Ngozi ọ bụ eziokwu na ị dị ime ngozi ọ bụrọ gịnwa ka m na-ajụ ọ bụ eziokwu na ị dị ime ee papa ọkwa ị fụgo ọkwa ị fụrụ ife m na-agwa gị ka ị mụọrọ m nwoke ezinụlọ nwaanyị ka gị mma ị na-amụtụ sọsọ ụmụ nwaanyị na-amụtụ sọsọ ụmụ nwaanyị ị na-amụ football team ọzọ nwatigoro oge gaa chọrọ ọgba coach jee nọ n'ime ụlọ nwoke ibe m abata na be m gbakasịa net m ngwa ị fụgo a sị na ọ bụ nwoke na ife nke na-amaghị na-agba ha 1-0 away match abata na be m wee na-ekoli ibe ngozi onye tụwara gị ime a ngozi bụ onye tụwara gị ime a Papa echetazi m onye ọ bụ.
arụ mechie ego ngozi kedu iwu na ị chetarọ onye tụwara gị ime abụbe nwaanyị dị ka gị na-amaghị onye tụwara gị ime ihere ọ na-emekwa gị ngozi ọkwa ị fụgo ya ọkwa ị hụgo ihe m na-ekwu ụbọchị niile ka m na-anọ na-atụrụ gị aka n'elu osisi o nweghị ihe ị na-ahụ ị fụgo ọkwa ị fụ aka ọrụ gị ị marọzi onye tụbara gị ime m wee na-edozi nwoke ibe m na-ekoli ibe m na-azụ gị azụ ya na-ekoli ọ na-asọ gị i nweghị ike ibunite anya ka ị mara onye na-ebere gị ibe ndị a ha nwoke ibe m emee m ife ya na nwoke ibe m batara na na-ebere ibe ibe m na-eme m ewere ego na-edozi nwoke ibe m si n'azụ na-ezuru hei ife nke a jọkazị otu a ka i si wee chọọ ndụ gị mana ka m ka m gwa gị ka ị mata ugbu a ọkwa ị fụrụ onye i bu n'afọ a ị gaghị amụta ya n'ezinụlọ a ị ma-amụ nwa ebe a i nwekwara ike ịmụkwu nwaanyị ọzọ ebe a i wee tinye m ezigbo nsogbu n'isi dịka onye a si wee tinye m tinye m nsogbu n'isi

akpịpụrụ nwoke ibe m na-ebere ibe papa ọ bụrọkwa sọsọ ya
chekwa chekwa ị na-achọ ịgwa m na o nwere onye ọzọ dị ime ebe a

Susan! Susan, ya unu chọrọ igbuzi m. Eh? Ngozi dị ime, i wee burukwa ọrịa nke gị. Okay. ahịa azọ nọ n'ogo ị fụgo ya biko jide jide jide ọ kwa ị fụgo ya obi dị m mma obi asọkasị m ka na eze chineke si wee bata n'ezinụlọ a obi asọkasị m afụgo m na unu eweta gị ihe ọma ebe a ọ makasị biko unu chetụ o ka m gaa kwado wetara unu ọjị na ndị ọbịa abagozi na be m ee eh, eh, ka m wetara unu ọjị ngwa chetụ ụnụ nwatakịrị m na-ejide o ụnụ nọ n'ụlọ ọbụla chere ka m weta ọjị ana m abịa ana m abịa chetụ ụnụ nye nubukwa ya ọjị mbụ Anyị ga-ahụ

ngozi na mbiko were gị mpa gị na gbobe nwaanyị ha ka gị ma tụra gị ime ee tụa ihere emegbuo gị

kedu ihe ị na-akọ dị akọ ị na-achọ ịgwa m na ngozi gị na ya bi tụụrụ ime ị gwaghị m o nwee ihe ị mere maka ya kedu ụdị mmadụ ị wụ dị awụ kedu ụdị mmadụ ị wụ okonkwo
eziokwu akụkọ nke a ọ dị ọ dị mma mmadụ iji ntị wee nụ ya eziokwu akụkọ nke a na-agba m obi ọ na-eji m obi oyi ụdị ibe ihe a biko eh? eweta m igwe n'isi dede kwukwara m ihe bụ m na-ahụ nwa a na-agbarị n'okpuru osisi n'abalị na-agbarị n'okpuru osisi na-asị asị n'okpuru osisi pụta na ọtụtụ ihe emego n'okpuru osisi na ebe a ka a na-afanye ife na-etinye ihe n'ihe amarọkwa m onye tụwuru ime a o nwere nwa m na-adị n'ahụ livinus nke bi n'akụkụ ebe ọ na-ekpuchi n'abalị ka ọ na-abịa a sị na mmakwa na nwa a na-arụ arụrụ ala n'okpuru osisi okpuru osisi ga-abụ ime okpuru bịa bịa bịa osisi mechie gị ọnụ ebe ahụ mechie ọnụ nshi okpuru osisi i che na a bịara igwu egwu okpuru osisi ebe a egbere echi okpuru osisi iberibe nwa nwaanyị dị iberibe ị na-ahụ nwatakịrị ka ọ na-agbarị n'okpuru osisi n'ime abalị dimkpa ha ka gị abịaghị bịa sị nwatakịrị banye n'ụlọ ga-asị ehi ehi a na-ahụ ya ka ọ na-agbarị n'okpuru osisi a na-ahụ ya ka ọ na-agbarị ya na nwa a na-akpọ livinus nnọchiri ee bịara anaghị na-esogharị ya mmadụ na-adị iberibe eresi nwoke onye ị wụ na be gị na nwatakịrị gị na ya nọ dị nwa gị mgbe mmadụ achọrọ ya bịa ha na-agbarị n'ukwu osisi abịara ime zacchaeus n'ukwu osisi na-agbarị n'ukwu osisi agadi nwoke ga-abịa hapụ ewu ya amụọ n'ọgbụ ọ wụ iberibe ọ wụ iberibe ka m gwa gị nnọọ ihe akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị zụọ nwa gị zụọ ya n'ụzọ ọ ga-esi aga mgbe ọ nwata ị zụọ ya zụpụta ya na ọ gaghị ahapụ ụzọ a eji wee zụpụta ya na ọ ga-esoro ụzọ ezi omume na-aga mana ihe m chọ ịgwa gị Okonkwo ị dala ya ị dara ya nwee ka i si wee mee ọfụma n'ihe gbasara ịzụpụta ụmụaka ị dara ya mana aga m aga njem njem a m ga-aga ya ka m gaa golukọ ụmụ ihe anyị na-eji azụ ahịa na ihe ndị ọzọ ka anyị mee nzukọ m na ndị otu anyị m ga-anọ ihe dịka izu ụka naabọ tupu abata m achọrọ m ka ị chọpụta onye tụwara nwatakịrị a ime hmm? chọpụta onye ahụ tụwara ime mbara ka anyị mara ihe anyị ga-eme ya ka onye ahụ bịa mee ihe onye tụwara nwaanyị ime na-eme agwachakwala m gị
obi m ihe i kwuru bụ eziokwu a ga-emekwa ọsịsọ maka ndị be anyị sị e mee ọsịsọ emeghachi ọdachi ee ị ga-achọpụta onye tụwara nwaanyị ime eziokwu m chọpụta ya ka a mara ihe a ga-eme maka ya ke ụdị ihe bụ ya ee emecha m ya agakwa ọ bụrụ echi ka m gaa fụ Ngozi ka m mara nke ọ dị
maka lọta

na-asị gị mechie ọnụ mechie ọnụ aka ọkwara na-agbara n'ukwu osisi na-agbara n'ukwu osisi ọ maka ka a mara aha a ga-akpọ nwa ebe ọ wụ otu osisi ka ọ dị aha ya nwere ike wụrụ Osita ka m jee chọwa onye rụrụ arụrụ ala nke na nke eteka ime okpuru osisi ime okpuru osisi nke a dịzi egwu Ndị Igbo say you cannot give what you do not have. onye a o nwere ihe ọ ma gịnị ka ọ ya-azụ o nwere ihe o nwere ihe dị ya n'ụbụrụ eziokwu ihe e lebere ya anya